machende ako ndipo ndiye ndikuyankhulaso mobwereza kuti machende ako wamva maejenti ake atiwo amene iwe wekha walipira ndalama ndipo umalipira ndalama zingati undikumbuse maejenti ake atiwo amene iwe umatenga ndalama zako nthumba mwako ndikukamupasa ejenti unapitako kwa ejenti wake wakutiko unapita kwa ejenti wake wakuti undiyankhe Agent wake utiyo amene unapita iweyo? Ukuthawa kodi udindo wako chifukwa chani? Inetu ndakuuza kuti sindimuitanisa nsikanayo koma ntchito iwe ndi ine tikugwilira limodzi. Ineyo zimenezozo udzanena kuti ine ndikupanga zinthu zoipa while you're the one who's starting it. Ine ndingokuonetsera kukubwezera zinthu zimenezozo. Even zimene atsikanawa amakamba if utakhala munthu wanzeru. if you sit down and listen to those voice notes pali zina inde ndi zawo zolakwika but if you listen some voice notes zimene amayankhula zija its true that's what you have been doing but iwe ungoona zinthu zoyipa ungoona zinthu zolakwika zimene zoti iwowo you just want to play as a victim you are not a victim you are also part to, the, to, to blame zinthu zonaziyambisa wekha ine i followed ndi zimene umapanga iweyo but you still don't learn you still don't get it all you want to do is ah, asikana amapanga zakuti bambo a Chisomo amapanga zakuti ine I'm a victim ndimalakwiridwa instead of kuganiza kuti zinthuzi zinayamba bwanji chinachitika ndi chani chikuchitika ndi chani where did i go wrong what was my mistake then you learn from there kuti next time you shouldn't repeat them if you don't learn from those mistakes even pano pabwere munthu wina wa- wantchito wanyuwani those things will still happen because you don't accept your mistake pamene unalakwisa it will be the same thing if you want to be a victim in everything you will never learn kuti iweyo kulakwisa but you will never improve you cannot go far in your life it will be very difficult kukhala ndi munthu wina aliyense if you don't realize kuti ineyo ndimalakwisa but be honest with yourself sit yourself down listen to those voice notes mwina ka 10 if you listen l- more and more to them you will realize kuti oo pakutidi ndimalakwisa izi nsazapangeso ndikazakhalanso ndi munthu wina wanyuwani zakuti zakuti nsazapange then you will see also me i won't do those things because those things zimayambira kwa iweyo but you cannot see that all you seeing is you are a victim you are not a victim my friend problem with you. You don't want to learn, you don't want to accept your mistake. Munthu akakuuza chinthu pakuti sunapange bwino, zimene zija usapangenso. It's just a matter of accepting it. Yes, ndinalakwisa, nkhani yatha. I'm telling you kuti zimene unapanga iwe nzolakwika. You keep on saying that. Chifukwa ndinagula ndine, eh ndi changa ndi ndalama zanga. Are we not married? Are we zinthu zako zimene uli nazo iwe si zanga? zinthu zanga si zako so if you keep on separating yourself kunena kuti izi ndi zanga izi ndinagula ndine so its the same thing inenso i can be doing the same thing to you iwe wova bwanji uona ngati ndikupanga zinthu zolakwika so i keep on teaching you these things you don't want to learn ukuziwa chani Usandinyanyule ndipo usandinyanyule kunditchu kunditchuliranso nkhaniso za asikana amene aja I'm already in pain ndikakuona moyo wanga kumandipweteka wandiyalusa wandionesa chisiru konse kuno wandimvesesa I'm in pain ndikakumbukira amene ndakhalira naye ndi asikana amene ajawa iwe amene umandipangira treat in front of those asikana pano pano uzikandiuza unena kuti "Ichi, ukatimvesere bwino bwino waudi aja whatever they were saying asikana aja ndizoona chimene amayankhula choona pamene paja pandi chani Iwe kodi asikana aja ukuwaona kuti ndi angelo, ndi oyera, ndi abwino, uwasiiranji kuti azipita? Bwanji sunatenge kuti uwakwatire? Inetu sindimakukakamira. Ukamakhala uzidziwa zoti ine olo utandiuza panopa kuti you want a divorce, I will divorce you. Wamva? Sindimakukakamira. Upite ukatenge asikana aja uwakwatire. Cause ukuoneka kuti asikana aja unawakondesesa. Chilichonse chimene amayankhula pakhomo panopa iwe unawakondesesa. Chilichonse amayankhula ndi cholondola. unakondesesa go and marry them don't bother me anymore usandinyase ndipo usandinyase ndakuuziratu upite kwa asikana ukatenge ukakwatire usandinyase ine kunditchulira za asikana amene aja do you know what i'm going through ukuziwa pain imene ndili nayo mumtima mwanga mwine ine ndikakhala ndo uzingandinyasa kumanditchulira kuti ayi amayankhula zona ish iwe ndiwe nzibambo opanda nzeru umaziwa mmutu mwakomo kaya munazaza mamina nzeru ulibiletu cause you can't be comparing me ndi asikana aja ukundipanga compare ndi asikana and you are still doing it wandinyozesa in front of them kambirimbiri panopa uzindipanga compare apapa nda- ndi asikana still akupweteka kuti apita osasatira bwanji iwe ine ndi- ndikukuwuzanso mobwereza bwereza sindimakukakamira unakondesesa asikana aja kaatenge uwakwatire wandimvesesa kaatenge uwakwatire anzako ine azanditolanso wamva? usamandinyanse ineyo asikana onsewo ali kunjawa munthu basi busy ndi asikana antchito uzinditchulira apapa still be ma- maina a antchito do you know kuti the pain imene ndikudusa ine panopa zokhudzana ndi asikana amene aja ukuziwa kuti it will take me time ineyo to heal it will take me time kuti ndizafike poti ndakukhululukira iwe nde uma- nde iwe uzibweranso kwa ine kumazandipanga remind why are you reminding me about them kumandi and kuma- kufunanso kuwapanga justify eh, zimene amayankhulazo ndizolondola ngati ali anzeru ndine opanda nzeru osakatenga anzeruwo bwanji amakuyankhulira za nzeru why don't you marry them amakuyankhulira za nzeru akuonekera asikana aja ndi anzeru kwambiri why don't you just marry them mwamuna opepera ngati iwe sindinamuonepo ndipo usandinyaseso don't bother me anymore